press. Uh, we are we have come to where you can have also questions. Yeah, thank you very much. tathokoza kwambiri mmenemo ndi mmene afotokozera anzathu a malawi first motsogozedwa ndi president wa bungwe limeneli uh, olemezeka bon kalindo nthawi ino atolankhani anzanga ndi nthawi yoti ngati tili ndi mafunso tifunse ndiyeno tiyeni tiyesetse kuti mafunso athu akhale strictly towards zimene bungweli lafotokoza ndiyeno mu- ngati muli ndi funso muyimika dzanja mufotokoza media house imene mukuchokera ndikupereka funso lanu let us be straight forward
zikomo kwambiri ine ndi patrick kachere kuchokera ku umunthu fm mwatsindikapo mfundo zosiyanasiyana zomwe ndikuphatikizapo kuti mabwalo a milandu ku- kwachuluka zachinyengo zimene zikumachitika potenga ndi zitsanzo zosiyanasiyana zimene mwapereka kuphatikizapo uh, cha uh, richard chimwendo banda uh, ndimafuna nditamvetsetsa kuchoka kwa inu kuti potengera ndi mphamvu zimene zinayikidwa ku mabwalo a milandu muli ndi kuthekera kulikonse kobwe- kobweretsa kusintha nanga patakhala zoti kusintha sikukubwera muchite zotani kupita chitsogolo zikomo kwambiri um, uh, quickly answering that one. This is our country. Speak against it, about it, if eh, the courts are not changing, they are doing the sa- ways, same way they are doing their things, normal business, then we will take to the streets because we've got that constitutional right to demonstrate. Thank you.
Ah, timangofuna tiyankheponso funsolo mchichewa kunena kuti magawo otengawo alipo ochuluka ife ndi inu amalawi amene timayenera kutenga mbali ndikukumbutsani mbuyo umu mabishop atayima ndikunena kuti atichosere chimwalachi ndindani mwaona amalawi akuchosa chimwala okha ndipo ndikukhulupirira kuti amalawi amene akuvutika amene abale ake ali kundende akusowa chilungamo chifukwa cha makhoti omwewa kuwapanga mobilize kuti tipite pansewu ndi zotheka ndipo ife chikhumbo lathu kwambiri ndikuona kuti makhoti athu asinthe zikomo ndine franklin mtambalika kuchokera ku zodiak um, ndimafuna titangodziwa kuti nkhani yoti mutengere amalawi pa msewu aonetse mkwiyo wawo ndi zimene zikuchitika ku mabwalo a milandu mwina musanafike kumeneko potengera kuti ndi nkhani ya ku bwalo la milandu nchifukwa chani simunaganize zogwiritsanso ntchito njira imene uh, malamulo okhaokha atha kupeza mayankho mwachitsanzo kugwiritsa ntchito mwina loya woti athe kukuthandizirani kuti mwina nkhani imeneyi ah, mabwalo a milandu athanso kuyiwunikira molingananso ndi malamulo chifukwa zikuoneka ngati kuti mwabwera ndi mkwiyo komanso mufunanso muyikenso mkwiyo mwa amalawi mwina amalawi ena kumaganiza choncho mwaganizira motero zikomo Ah, ndiyankhepo kunena kuti choyambirira amalawi mukuyenera mudziwe kuti ife sitinabwere ndi mkwiyo ah, komanso sitimapanga zinthu mosasatira lamulo andikubwera kwathu kwakunoku Mukhonzanso kuona kuti ngakhale statement yathuyi ili very rich, sitinangoilemba mopanda kudziwa chimene tikupanga. Kuteroko kuti, tikuyenda direction imeneyoyo kunena kuti tikulembera a Chief Justice kunena kuti apange apereke discipline ku court, ma court azipereka chilungamo, azigamula mu chilungamo, azipa onena osatsatira malamulo awo omwewo so titatenga path imeneyo ngati sizisintha ndiye muzamva kuti malawi first tachita mobilize anthu tili pansewu chifukwa inu atolankhani mukuyeneranso mutengepo a leading role muyende kuchokera ku karonga muzafike ku nsanje nkhotakota ku mchinji muyende mmaprison mukafunse kuti inu munalakwa chani mukapeza kuti three quarters ya anthu ndi osalakwa komanso ambiri akhala zaka opanda kupita ku khoti kumanena kuti tizakugamulani tizakugamulani kunoko kulibeko justice justice imachitika kwa anthu olemera tinene muchidule kunena kuti makhoti athu kapena kundende kwathu ndi kwa anthu osauka ndiye ifeyo tikuona kuti zimenezi zisapitirire ife tikuona zikomo
tathokoza kwambiri
ndimangofuna ndionjezere kunena kuti akati khoti kapena judiciary sikutanthauza kuti ndi osafikirika kapena ndi chiopsezo ndi mikango iwowo kuti mwina akachita zinthu zonyasa zophwanyana ndi malamulo anthu asalankhule kapena asapite pansewu kuonesa kukhumudwa kwawo ife muno mmalawi timakhulupirira kuti kuli judiciary kuli executive ndi parliament legislators koma zimene zikuchitika apapa zikukhala ngati mdziko muno anthu akuluakulu a boma kapena oyendetsa zimenezi ali pa malilime pa malilime oti ndi anthu aja ankafuna kumanga nsanja yokaona mulungu ku judiciary kukuchitika zina ku parliament kuchitika zina ndiye tikufuna kuti ku parliament akapita atiunikire dziko lino kuti nchifukwa chani analola kuti majaji azikhala ndi 75 years yolandira pension kapena kumalandira ma dollars pamene ma, ma, ma civil servant ena akuti 60 years down so zimenezozo zimene zikulowetsa chinyengozo ndiye tikufuna zithe kuona kuti judiciary si chinthu chosafikirika ayi ndimangofuna ndiwonjezere pamenepo
tathokoza palipo ali ndi- oh, s- mubwera kutsogolo kuno
dzina langa ndine henry jwindi kuchokera ku mulanje fm uh, ndili ndi funso mwafotokozera kwambiri mmene mwafotokozera mu statement ija kuti boma laika likufuna liike msonkho wina pamwamba pa misonkho imene ilipo kale zimene zikuonesa kuti mwina mbali ina zikhoza kumaphinja anthu mwina inuyo mukhoza kufotokozerapo motani kuti mwina boma likhale ndi chithunzithunzi kuti likamapanga ziganizo zina liziganizira munthu wakumudzi poti misonkho yambiri ikamayikidwa munthu wakumudzi mwina kutheka boma silimaganizira ngati zimenezo komano ndikukhulupirira kuti utsogoleri umene ulipo pano ndi umene unapita uja ndi osiyana atsogoleri amene ali pano ndi okumva ndipo amamvetsera china chilichonse chimene chikuchitika mdziko muno ndiyeno mwina mukhoza kupempha boma bwanji kapena mungafotokozerepo bwanji komanso china ndi chakuti mmene mafotokoza za oweruza milandu aja pali kuonetsera mwina momveka bwino tikhoza kuona kuti Oweruza milandu akuderera mtsogoleri chifukwa choti timadziwa kuti mtsogoleri ndi amene amakhala ndi mphamvu pa china chilichonse. Komano mwina mungalangize bwanji boma limene lilipo kuti litakhala kuti mwina lalekerera akhoza kukumana ndi zinthu izi ndi izi kuipa kotumikira limodzi ndi anthu amene sakumvera mtsogoleri. Chifukwa zinachitika muja za a Kenyatta pamadikira kuti pamvedwe uh, belo kuti kodi belo ikhoza kuyenda bwanji koma panapezeka kuti tsiku limene lija lisanakwane iwo anapereka belo kwa achimwendo banda mwina inuyo mukhoza kufotokozerapo bwanji kuunikira kuti boma mwina lisakhale likugona komano lizichita zinthu mwamachawi komanso mukaonetsetsa kwambiri anthu panopa mwina inuyo tipezerepo mwayi pano a malawi first kuti m'maofesi mwa anthu ambiri akudandaula pali ngati kuti anthu amene alipo ndi achipani china chija kwambiri akukhala ndi mphamvu kusiyana ndi utsogoleri umene ulipo pano mwina mukhoza kulangizapo bwanji boma la limene lilipo pano limene likutsogoleredwa ndi profesa arthur peter mutharika kuti zinthu ngati zimenezi anthu m'maofesimo asamadandaule
Ah, zikomo kwambiri mwina ndiyambe ndi funso lomaliza lakunena kuti mboma mumuli anthu ena akuoneka amphamvu kwambiri komano achipani china Ah, ifeyo ngati malawi first sitimapanga za zipani Ah, koma ife timaona professionalism tipemphe boma kuti ligwire ndi ntchito ndi anthu amene ali ma professionals ah, chifukwa tikanena kuti awo ndi achipani china tizanenanso kuti awo ndi achigawo china tizanenanso kuti awonso ndi ndamtundu wina zosatira zake ndi kuti tayamba kugawa anthu munomo tayamba kubweretsa kusankhana mitundu munomo mulibemo mmalawi muno wa mcp mulibemo wa dpp mulibemo wa udf mulibemo wa aford mulibemo mtonga mulibemo nkhonde mulibemo mulomwe tonse tizigwira ntchito limodzi andi ndikuthokozeni kwambiri ndi funso lanulo chifukwa timaona ifeyo ngati amalawi first kuti maboma akabwera amayamba kumasankhana mitundu kumagwira ntchito ndi anthu awo okhaokha zimenezo ndi zolakwika kwambiri mu democracy tikapita ku nkhani ya uh, misonkho imene mwanena uh, bomatu ndi chinthu chachikulu kwambiri ili ndi njira zambiri zotolera misonkho komanso mmalawi muno tinene pano muli anthu amene ali ndi goodwill amene aboma atayitana ngati a business aja pamodzi ndikuti achite brainstorm kuti kodi tingapange bwanji ndi economy yathuyi mulitu anthu munomo anthu anzeru anthu amenenso si ma politicians amene amalifunira zabwino dziko lino eh? amenenso paokha ndi olemera mwachisanzo tiatchule ngati uh, a mpinganjira a thomson eh? tiatchule ngati amiriwadi akumchinjiwu tiatchule ngati a bushiri eh? akuti dzombe ndi anthu amene aziti kuti dzombe dzombe a dzombe a dzombe aja ali ndi hotel wa ujeni napoleon dzombe ndi anthu amene a, ndi anthu amene akhoza kulipanga even uyu timamuti mnyamata wa akhato eh? ndi anthu amene akhoza kulitukula ziko linolo you know bushiri has done wonders Uh, it's not for the first time that we are hearing about Bushiri, but what, what do you see? Aboma, andale, amasiya anthu awawa kumbali. Even budget consultation iyi anayenera kuwayitana ngati anthu amene ajawo of goodwill kupanga zokuti anthu asafinyike chifukwa already anthu akuvutika ndi misonkho salary msonkho kukagula sopo msonkho kukwera galimoto msonkho pa tollgate mkati ndelero akabweretsenso msonkho umene wa electronic in- invoicing system imene iyi ndi njira yobweretsera mavuto chifukwa boma ndi imene liti lizikhala ndi ndalama anthu a business asamakhale ndi ndalama Zotsatira zake anthu athawa muno mmalawi economy imene tikufuna kuikonzayo tiiwononganso. Ndizofunikira kwambiri kuti boma likhale ndi listening ear chifukwa ngati sitikumva ndiye kuti siziyenda bwino. Komano tinene pano kunena kuti ife sitichita promote tribalism, regionalism timachita promote uh, professionalism fache tonse ndife amalawi sindikudziwa ngati ndayankha mafunso anu onse bwana zikomo kwambiri tathokoza kwambiri ah, tulanzani anz- ah, tulankhani anzanga ndikhulupirira palibenso wina amene mwina ali ndi burning issue ndiye uh, sorry ndinadumpha funso lawo limodzi lokhuzana ndi kumakhoti uh, tinene kuti ifeyo a malawi first timadziwa bwino kunena kuti makhoti amayenera azikhala independent makhoti asatsogoleredwe ndi mtsogoleri koma tikuwapempha makhotiwo kuti they should walk the talk they should do what they practice osakhala kumapanga zinthu zokhotakhota so if kungotenganso uh, ma- ujeni makhoti aja kuti azitsogoleredwa ndi let's say for a president example ndiye kuti si dziko tikulipha zikomo kwambiri
chabwino uh, pamenepa ndiye pamapeto pa uh, press conference imene anatibweretsa pano ndi anzathu a malawi first motsogozedwa ndi president wa bungwe limeneli olemekezeka uh, bon kalindo komano mwina tisanafike pamapeto penipeni ndipereke

because we know that inu atolankhani ndi amene muli zi- zipangizo zabwino zotengera nkhani kupitisa ku dziko uko chifukwa popanda inu dziko silingatukuke komanso tipereke uh, mphamvu kwa inuyo amalawi kunena kuti osamakhala moopa mu dziko lanu tiyeni tizizuzula pamene chinthu chisali bwino komanso tiziyamikira pamene pali bwino ifeyo a malawi first tiz- tizapitirira kuyenda mu njira imeneyi ndipo sitizayikira wina ake kumbuyo aku judici- aku judicialinso akachita bwino tiyamikira aku a- anti-corruption bureau akachita bwino ngakhale sakuchita bwino akazachita bwino kusogoloko chifukwa nawonso iwo ajanso usiku ninati apangira press conference yawo akungodya ndalama za amalawi koma sakugwira ntchito a anti-corruption bureau kuli bwino maofesiyo ngati mwatopa muzipitako kwanu muzikadya kumeneko nsima osakhala kumangoononga ndalama za amalawi kumanama kuti ati ndinu anti corruption bureau koma anti corruption bureau ikuyeneranso ikhale independent inunso andale amene mukutimva muisiye anti corruption bureau izigwira ntchito chonde independent monga amene timapempherera ngati mbc ikhale independent mbc ngati sili independent imapanga zinthu zopusa kwambiri kumabakila ma politicians that's not, that's not good so judicial ikhale independent uh, mera ikhale independent muzaona kuti zinthu zawo zinthu malawi akhoza kumayenda bwino thank you very much amene anatipatsa pemphero loyambirira
tipemphere mulungu atate a mphamvu zonse tikuyamikani komanso kuthokozani kamba ka nthawi yopambana imene uh, panali zokambirana tikupemphani kuti zimene takambirana pakali pano zikhale zokomera malawi komanso zimange umodzi mwa yesu khristu tapemphera amen
chabwino pamenepo ndiye ndi po pa mtsiriziro pa msonkhano wa atolankhani umene anakonza a malawi uh, people first umene ndithu anakonza kuno ku crown hotel mu mzinda wa lilongwe mtsogoleri wake wa bungwe limeneli ndi uh, bon kalindo ndipo zambiri zakambidwa uh, mwina kwinako tikhale tikumva kuti kodi chitsogolo chikhale chotani ya tikatero ndikutikwangula zonse zimene ndinakukonzerani kuno ndikubwezeretseni ku nyumba yathu ya mphepo ku area 47 sector 5 ine ndi franklin mtambalika mwakoma nonse